nnọọnụ ụmụnne n'ime asụsụ Igbo amaka unu enwekwana iwe na ọkpa m kpụrụ n'ihi na o nwere ka ọnọdụ si wee dị o nwere ka ihe si wee mee gịnị wee gbatakwụrụ nya mere m ji wee kpụọ nya wụ ọkpa mana abịaghachigokwa m n'ime asụsụ Igbo amaka ka anyị bidokwa ebe anyị kwụsịrị o unu echefukwana na a ka m bụ nwaada Ọgọchukwu o nwere obere ihe m ji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa nya bụ ihe na-enye nsogbu n'ọtụtụ ezinụlọ dị iche iche ụmụnne m ọ bụrụ na ị na-eresi ihe onyonyo a na ị laikiri ihe m kwuru biko tinyere m aka ebe a na-atụnye aka denyekwa ihe ebe a na-ede edemede ma kabakwa ahụ tụsa ozi a ka o mee gịnị ka o too ogologo ọ bụrụkwanụ na ihe m kwuru na m ekwuteghị ya nwanne m gbakwuzie m onu n'ebe a na-ede ihe edemede n'ihi na ọ bụrọ naanị onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi onu a na-agbazikwa onye dị ndụ onu ngwa gee ntị nke ọma ka ị nụ ihe m ji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa ihe m ji maka ya wee bịa wee bụrụ ndị nne na nna ndị ji aka ha etinye mkpasa ntisa n'etiti ụmụ ha a mụsịa nwa zụwa nwa zụsịa ụmụaka too o nwee nke ji ego nwee nke ejighị ego èmebezie ọ mụ mụrụ ọ̀ mụ amụhọ̀ karịsịa ebe ǹkè obere kà ji egȯ karịa ǹkè nnukwu nne na nnà àdànyezie ǹke ji egȯ n'àhụ tụnye ya ùgò iji wèe na-ème ihe masịrị ya nụ jìrì aka ha bute anya ukwu nà ekwòrò tìnye n'ime èzinụlọ̀ ha nwanne anya amazi nwanne ya nnukwu anya ama nnukwu obere ama ama obere n'ihi ihe ndị nne na nna ji aka ha wee mee gịnị butere onwe ha n'ime ezinụlọ ahụ nya wụ ihe jọrọ njọ ma sikarịa nkakwụ n'isi ọ na-enye nsogbu n'ọtụtụ ezinụlọ ọ bụ nya mere ihe m ji maka ya wee gịnị wee bịa n'ụbọchị nke taa wee sị ka anyị tụnye na ya ka anyị tinye na ya ọnụ onye nne na nna chịkọọnụ ụmụ unu ọnụ chịkọọnụ ụmụ unu ọnụ ka ukwu azịza unu ebutezina mkpasa unu ebutezina anya ukwu unu ebutezina ekworo n'etiti ụmụ unu mụrụ amụ chịkọọnụ ụmụ unu ọnụ ka ha biri n'udo tinye ha mmụọ udo na mmụọ ọganiru n'ime nwanne rie ka ọ mara na nwanne ya eribeghị unu emezina onye ka ji ego n'ezinụlọ onye akaha ji ego n'ezinụlọ maka na ọ bụrụ na unu kacha zelu ọgụ ahụ unu debere n'ezinụlọ unu ka ya na-arụkwa ọrụ maka na o nweghịzi ka a ga-esi mezie ya onye a cheta ihe onye nke a mere cheta ka nne ya si wee kwado nwanne ya o wee na-emegbu ya ọ nya enwezi obi iji gbaghara nwanne ya ihe ọzọ ị ga na-ahụ wụ katagada gwudugwudu onye a na-eche ka ọ ya-esi gbu nwanne ya onye a ya eche ka ọ ya-esi gbu nwanne ya na ana mmụọ obi aya adịzikwa unu mma kịta a ka wụ ụtụtụ o nwere ọtụtụ ndị nne na nna kewara ezinụlọ ha ụzọ ịtọ ụzọ ịnọ ụzọ ịbụọ ndị aka ji ego ndị aka ha ji ego ọ ndị ji ego ya na-ekwu ihe a ya na-eme n'ezinụlọ ee e ọ dịrọkwa mma e nwere okenye nwee nwata ezinụlọ kwesịrị na a bịa atụ agba tụọ aro ọ bụrụ na ihe e kwuru gaa e wee mee ya ọ gaa nke ọma a ya enwe anya ukwu a ya enwe anya ụfụ mana ọ bụrụ na ị bata n'ezinụlọ a na-eche mgbe okeke jiri wee kwuo n'ihi na okeke ji ego ka ihe a na-ekwu wee nwee isi ọ kwa ọgụ nnukwu ọgụ ka unu na-adọ n'ezinụlọ ahụ nnukwu ọgụ ka ị na-adọ n'ezinụlọ gị ọ bụ ihe m ji wee necha anya wee sị ka m kwupụta keleni ihe a ka e tinye ya ọnụ ka ezinụlọ ndị nọ n'ọnọdụ dị otu a wee mee gịnị wee chegharịa ka ndị nne na nna na-akpa ụdị ka agwa a nwee ike wee kwụsị ọnọdụ dị otu a chịkọọ ụmụ ha ọnụ kee ha ọnụ dịka ukwu azịza ka e nwee ịdị n'otu n'etiti ụmụnne nwanne fụ nwanne ya ka ọ maa na ọ fụrụ nwanne ya unu efezina ego unu efezina ego ego bịara abịa ego ya-anakwa ana o nwekwara ike nke ahụ ị na-emegbu emegbu n'ihi na o jighị ego o nwerọkwa onye ma echi o nweghị onye ma ihe echi ga-awụ o nwekwara ike echi ọ pụọ ofu enyi ya nwoke asị ya nwanne m ngwa bịa ka m tinye gị n'ọnọdụ dị otu a chukwu emere ya amara ego asụọ bum ọ wụrụzikwa nyanwa ga-anọ n'elu nke ahụ i chekwa na o ji ego ị fụzie na o jirọ ego ọ kwa ị fụna na ị ma mfụzi ọkpa ị ya-eji wee jekwu nke ị na-akparịbụ ị ya mfụzi ọnụ ị ya-eji wee sị ya nwa m bịa n'ihi na i tinyego anya ukwu na ekworo n'etiti ụmụ gị biko ndị nne na nna Unu nwa ka okwu a na-agarụ, chịkọọnụ ụmụ unu ọnụ kee ha ka ukwu azịza. N'ihi na ọ bụrụ na unu dọba mmiri ọjọọ dọchaa n'ezinụlọ unu naba mmụọ, mmiri ahụ ezobe na ana mmụọ, jebe ejebe adịghị mma, naba anaba adịghị mma. Ị ma mfụzikwa ka ị ya-esi wee sị ụmụ m birinụ n'udo n'ihi na gịnị? Ị ghasago ezinụlọ gị. ị ghasago ezinụlọ gị i tinyego ilo na asị wee naba mmụọ ụmụ ị mụrụ chịkọọ ha ọnụ unu etinyezina nghasa chịkọọ ha ọnụ onye nke ka ji ego nyeru nke ejighị ego aka ọ bụrụ obere ji ego ya nyeru nke nnukwu aka ọ bụrụ nke nnukwu ji ego ya nyeru nke obere aka tinye ha mmụọ udo ka ha biri n'udo ọ ya wụ ụbọchị kachara uzere ụbọchị a chọrọ gị afụhọ ka ụmụnne a mekwa gịnị ka ụmụ unu mụrụ amụ nọrọ gịnị nọrọ n'udo ọ wụ okwu udo ndị nne na nna tiri n'ezinụlọ na-eme na ezinụlọ na-adị n'udo ezinụlọ nne na nna ji aka ha bute ọgba aghara ọgba aghara ga na-adị a ga-enwe ka a ga-esi bute udo ebe o si kakwa njọ karịsịa karịsịa na ọgba aghara a ga-adị ọ ya esite na nwa ruo na nwa nwa ruo na nwa nwa nwa maka na onye na-amụ nwa ọ na-agwakwa nwa ya na na na onye a adịghị na mma ụmụ ya na-ahụkwa ụmụ onye nke a ka onye ọjọọ chịkọọ na ezinụlọ ọnụ kee na ezinụlọ unu ukwu dịka ukwu azịza unu etinyezina mkpakọ unu etinyezina nghasa ka ụmụ unu wee biri unu n'udo ụmụnne m ọ gwụchakwanụ ka ọ ha m n'ọnụ n'ụbọchị nke taa n'ime asụsụ Igbo amaka biko dịka m kwuru na mbụ i nenecha ihe onyonyo a na ị laikiri ihe m kwuru echefukwana itinye aka ebe a na-atụnye aka denyekwa ihe ebe a na-ede edemede mekwa ka ozi a too ogologo o nwekwa ka m si kwufie ọnụ nwanne m tinyekwa ebe a na-ede edemede ka ị nwee ike gbazie m ọnụ maka mgbe ọzọ o daalụkwanụ na isonyesi m ike n'ime asụsụ Igbo amaka ka emesịa